ee maka City Boy na-etrend n'iru akwụkwọ ebe ndị Igbo Igbo billionaires and celebrities na-epromotu Jagaba President Tinubu for 2027 against nwanne fa bụ Peter Obi na-apụtakwa for the same presidential election or any Igbo interest ife m nwere ịkọwa maka that matter is this pay attention na this video and be patient watch the end ka ị ghọta ife ndị Igbo kwesịrị ime in this coming election gedo m ntị o by the way on this platform ị ga na-enweta latest analysis very informative and political analysis maka presidential election that is coming closer in Nigeria and other sensitive matters na Nigeria so always stay tuned on this page always share and comment engage on this page so that ka facebook nwee ike na-recommend the, the post ka ọ na-aga viral we want to discuss let us discuss bring your share close always on this page let us discuss nigeria matters i'm ready for that i'm back to my base now more better content and blog is coming on this page gee ntị since after pdp lose re election ka ndị igbo ji nwewe problem politically ọ bụrụ ị bụ a very good politician nwere very good political knowledge or information ị ga-aghọta na since pdp ji wee lose power na center na abuja ka ndị igbo ji wee nọrọ in political disarray the reason bụ na ndị igbo anaghị adị good na opposition ka unu wee understand it ndị igbo adịrọ good na opposition igbos cannot play opposition because ndị igbo bụ a very emotional people emotional people emotional tribe anyị adịrọ good na opposition si mgbe ndị igbo nọ pdp ka ha dị more united because ọ power ọ eh, party nọ in power ife na-aga smoothly so ṅaanụ m ntị careful Nigeria Nigeria abụghị country where ị ga na-azọ president wee na-ebe akwa wee na-eme ka a na-emeteru gị ebere etu i si eme campaign ma ọ ka i si azọ the ọchịchị ya bụrụ in a way that ị na-achọ ka a na-emeteru gị ebere ma ọ bụ n'ụdị na a na-emegbu gị emegbu Nigeria bụ a mafian society Nigeria bụ jungle and ọ bụrụ ị ga-achịwu Nigeria as a president ma ị nwere interest ịcontest election win the presidency na Nigeria ị ga-abụkwa a mafia and ị ga na-ebehave na-akpa agwa ka onye nọ na jungle animal complete animal that's why remember Obasanjo gwara anyị na saint can never rule Nigeria so Peter Obi nwanne anyị nwoke ama aghọtawu ya at all I've always been, been an Obidient but ọ kwa ị fụrụ pattern Peter Obi a of eh, my senior brother eh, my elder brother all those kind of eh, bedroom eh, voice eh, ro- ro- ro- romantic voice ọ na-adị use eh, were ekwu onye a abụ onye dị ready ịchị Naijiria onye a ife a abụ onye dị ready ịchị Naijiria ngwa Peter Obi win the last election mana a napụrụ ya ya instead of ịdị serious fightịa for it ọ na-ebe akwa na press conference na-eshed tears Nigeria ka ị chọrọ ịchị Nigeria jungle zoo Nigeria ka ị chọrọ ịchị by ịna-ebe akwa ọ dịrọ possible ọ dịrọ possible si onye ọbụla ga-achị Nigeria ga-akpa agwa ka Tinubu Jagaban kee ife ọ gwara Nigeria mgbe ọ na-azọ prezidenti nke ọ nọ n'ime ya na ọ sị na ọ bụ na ị ga-aga ịzọ elekshọn abụ gịnị ime gịnị ị ga-anata bute the ballot box snatch it

ịbụ prezident naijiria and ọ bụrụ na ọ dịbe ready and again ihe gbasara i no dey give shishi i no dey give shishi naijiria bụ naijiria politics bụ gịnị cash and carry ego ka eji azọ politics you must be ready to throw the money to bring out money and let me tell you people dey ready to support Peter Obi to any level financially otherwise mana this i no dey give shishi stingy mentality ọ bụrọ onye dị redi ịchị naijiria ọ ma achị naijiria unless ma jamaika ka ọ chọrọ ịchị ma amerịka ka ọ ga-achị ma ọ bụ europe ọ ga bụrụ onye europe zọọ elekshọn that side ma france na naijiria ọ ga-azọ nwa elekshọn na ọ ga-ewin ọ ga-afụdịrị the seat ọ ga-afụ pawa e no go smell am mụ na-agwa gị ị ghọtago na ọ bụ na Peter Obi these two factors mentioned na ọ dị ready for it that is to play by the rules of the street which is jungle jungle mentality mobilizịa men nke ya squad on ground e mee ya agboro to agboro na Nigeria lụọ the ọgụ once and for all o bupụta ego bupụta ego mobilizịa fund e throw ego around wee zọọ election a ọ bụrụ dị ready for these two things Peter Obi chịba ụkwụ n'ụlọ nwanne and apart from Peter Obi e nwe any other Igbo person nwere interest ịzọ ịzọ ịzọ president apart from Peter Obi so far e nwe anybody nwere interest onye ọbụla eshift to the side of Jagaban na ọ bụ na Peter Obi adịghị ready for these two things na-akọwa na ya kwụsị distract ndị Igbo ya kwụsị waste our time ee eh, kwefu naijiria ya kwụsị waste our time ya kwụsị distract ndị igbo ya kwụsị ịna-ecreate more problem for ndị igbo because the more na-adọ wagawaga a na-adọ wagawaga the more ndị igbo na-enwe enwe more enmity na-enwe more enmity ị ghọtago a na-edestroy property ndị igbo na side yoruba a na-edestroy na north eh, a na-afụ ndị igbo as ndị na-agbo opposition na-afight against tinubu oke kwesịrị irutere ndị igbo a na-erutezi ndị igbo nwanne anyị agaghị abụ anyị ga-abụ eron ihe gbasara naijiria anyị ga-abụ eron so is either we beat them or we join them is na naijiria naijiria this political equation nke naijiria is either na etasụt anyị nwetara biafra nwere onwe anyị and anyị dị ready to fight for that war ibute nweta biafra nwere onwe anyị ọ anyị mee gịnị anyị join ya the moving train ọ bụrụ na apc bụ ụgbọ na-aga aga nke ya bụ ndị igbo majuo n'ime nọrọ n'ime etu e si wee nọrọla pdp mgbe a oke ruru ndị igbo e mee gịnị anyị eketa ya wenata ya n'ụlọ ọ bụrụ na ya nwa bụ the best nwanne anyị amajuo na apc so adịghị m ready I'm not abụ I can't even I can't even talk against ndị majuru na jagaban bandwagon this no bụ city boy ịghọtago nwanne ọ bụrụ side ahụ ụgbọ na-aga aga ebe a ga-esi wee ketere ndị igbo oke nke fa ndị igbo ga-esi wee nweta favour naijiria bụ chop i chop ọchịchị naijiria ego dọ na naijiria the resources naijiria bụ gịnị chop i chop every tribe every region you must have to belong to the power at the center nwanne nke ọbụla na-aga aga ka anyị majuo nụ there until mgbe anyị ga-adị ready inwere onwe anyị as biafra na apart from biafra nwanne ka anyị join ya party nke na-aga aga nke ọbụla ọ fụrụ ya bụrụ afọ ọbụla a fụrụ si baa ya after all all of them na the same ịghọtago ndị igbo nwe mgbe ha niile majula pdp ọ bụ naanị pdp ka ndị igbo niile bụ but today ka ebe ndị niile ahụ bụ pdp ndị igbo nọ ọ bụ na apc ha ncha majukwara apc so what is the difference what is the difference so anyị na-eplay politics ka anyị dịtụnụ flexible ndị igbo anyị dị too emotional and too stiff ka anyị dịtụnụ flexible maka ọdịmma ndị igbo ka m na-ekwu maka ya Peter Obi should not waste our time ọ bụrụ City Boy bụ ụgbọ nke na-aga aga nke e ji wee wetara ndị igbo keta oke nke ruru ndị igbo aka nwanne si gabata to that City Boy direction because even nke ADC a Peter Obi nọrọ n'ime adịbe sure obi nwere any chance that place ahụ iko agwụdo the body language of Atiku abụrọ onye ga-eshift ground and o bu the money ọ bụrọ Peter Obi na-eme my senior brother my elder brother ọ bụrọ Peter Obi ga na-egive shishi ọ ga-ekpopụta ego ọ ma the rules of the ọ ma the rules of the game of Nigerian street political street ọ ma na ọ bụ ego ka e ga-ebupụta ka ego you buy power na Nigeria ọ bụrọ by I no dey give shishi kama in fact Peter Obi gaa bụrụ pastor gaa form church ekelekwa m ụnụ more is coming share this video